Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Para a bɛ di n k'a lɔn i bɛ n na kuma mɛnna ka ɲa ok i tolo malɔ an bɛ a tɔ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna i bɛ nafa sɔrɔ ɛɛ tile fila nin na ala ka lajarabili bila adamadenya kan kabako lajarabili min virisi ɲa t'a ye tɔgɔfɔbali ça veut dire que ka bɛɛ kɔnɔna fili bana ni lajarabili nin an b'a ɲini ala fɛ a k'a ɲuman wuli a ka niw latanga ka ɲɛnɛmaya lakisi ka bana ɲuman taga fila fila de sɔrɔla bana nin na fila fila ok siga tɛ fila min na a fila fɔlɔ dɔgɔtɔrɔw ka sira minnu yira an na ni bana m'ile minɛ k'i ye mun kɛ cogoya min na bana kan'i minɛ o kɔfɛ ni bana yɛrɛ k'i minɛ i kan ka ko minnu kɛ ko minnu kan ka kɛ dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ bolo o ye fila fɔlɔ ye laboratoirew bɛ baara la chercheurw bɛ baara la dɔgɔtɔrɔw b'u ka baara la pour que ka fila gbɛrɛw sɔrɔ cogoya min na bana kɛnɛya bɛ teliya an b'ala tanu alihamudulila ja mɔgɔ bɛ se ka kɛnɛya ka bɔ bana tɔgɔ la ja a bɛ se ka na yɛrɛ ka taga a tɛ dɔw yɛrɛ minɛ ala y'a bana ɲuman tɛmɛn an kan ala y'a taga yɔrɔ jan lajarabili ala ka a hɛrɛ k'an ye ala ka an ɲuman bɔ lajarabili nin kɔnɔ a fila filanan o de ye fila ye fila min tɛ ye n bɛ fɛ k'i baro o fila de kan sisan sisan n lamɛn ka ɲa fila filanan ye mun de ye siga t'a la adamadenya ni ɲɔgɔn cɛ bi k'a fɔ ko bana nin ala ka lajarabili de ala ka fɔɲɔ fiyɛ de an kan ala ka kɛrɛfɛ de ci la an ma ka na an lajarabi k'an lakɔsegin k'an ka lagafotigiya yira an na k'an ka dɛsɛ yira an na donc komi a kɛla ten o duniɲa bɛɛ kɔnɔna filila fɛn o fɛn ko u bɛ se ko la dunya la kile b'olu de bolo bɛɛ kɔnɔna filila donc komi an kɔnɔna filila solution kelen min bɛ se ka sɔrɔ an bolo o de ye ka segin kɔ ka taa ala ma ala min k'a ci ka na k'ala dali k'ala mandiya k'ala glorifier k'ala tɔgɔ ɲumanw fɔ k'an ka dɛsɛ an ka maɲumanko an ka sɛgɛn k'o yira ala la n'o kɛra ala bɛ se ka maɲumanko wuli ka bɔ an kan a filɛ n'i bɛ kuranna kalan kɛ n'i bɛ kuranna kalan ala bɛ maɲumanko fɔ mɔgɔ minnu ma k'u la a ka sɛgɛn cogo ma a ka lajarabi cogo ma o ka baara min kɛ a bɛ mot dɔ de fɔ arabukan na ko tadarra'u yatadarra'u k'u yɛrɛ majigin k'u yɛrɛ suma k'o yɛrɛ di ala ma n'o kɛra ala k'o bɔ cela veut dire que ala ka fɛn caman k'an ma ko ka solution d'an ma an y'an bolo kɛ solution na solution dɔ la a tɛ ye n'i yɛrɛ m'i hakili to i yɛrɛ la i la wagati bɛɛ bɛ tiɲɛ ten o de y'a filɛ an bɛ nin bɛɛ la dɔ bɛ se ka tile complet kɛ ka ban asitafurulayi siɲɛ kɛmɛ walayi ala m'a bila a harijɛgɛ la kabako de bɛ nin yɛrɛ a bɛ vingt-quatre heures kɛ ka ban A safurulayi a safurulayi subahanalayi subahanalayi a siɲɛ kɛmɛ ale tɛ se k'a sɔrɔ vingt-quatre kɔnɔ mon frère ma sœur lajarabi jugu de b'o ye dɛ u b'a fɔ olu mɔgɔw ma ko aligafiluna ça veut dire u ɲinɛna ça veut dire ale ɲinɛna a yɛrɛ kɔ ka ɲinɛ ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔ attention kɛ dɛ ça veut dire ɲɛnɛmaya bɛ bonda min na bi a bonda ka gɛlɛn kosɛbɛ an dun bɛ saya de bɛ an kɔ ça veut dire ɲɛ bɛ saya natɔ la heyi an bamusow bɛ yen an faw bɛ yen an kɔrɔw bɛ yen saya bɛ nana i ma lɔn a bɛna min ta a cɛ ma a fana ma taga fɔlɔ ni solution fana ma sɔrɔ a la fɔlɔ ni ko solution min sɔrɔla siga tɛ min na bɛɛ ka lɔn ko c'est cent pour cent ko an segin kɔ ala ma ka ala dali i de b'i kun fɛ o ko la a daminɛ na dɔw yɛrɛ bɛ yen depuis a daminɛ na ale ma kuranɛ siɲɛ kelen jigin fɔlɔ ni k'a sɔrɔ a bɛ se kuranɛ karan na c'est-à-dire foyi kun tɛ kɛ yen ni an bɛ an ka silamɛya histoire karan k'an ka salafuw ka ɲɛnɛmaya karan ka diinɛ lɔnnibagaw ka ɲɛnɛmaya karan an ma mɛn ko tile saba tile saba o tun bɛ kuranna jigin dɔw bɛ yen semaine o tun bɛ kuranna jigin dɔw bɛ yen kalo kalo o tun bɛ kuranna jigin o y'a ye problème tɛ yen olu la vie bɛ normal la mais saya de dun bɛ e de da la e ma kuranna siɲɛ kelen jigin fɔlɔ ni dɔw yɛrɛ bɛ yen kuranna ale tɛ se kuranna karan na poussière b'a ka kasabiya la a bilalen bɛ bon na hali bi mon frère asafurulayi siɲɛ waa tan hali bi ile ma se o la fɔlɔ ni kalo yɛrɛ kɛla bana nin na kalo fila kɛla la kalo saba kɛla la kaban

subhanallah subhanallah subhanallah ee i de bɛ vingt-quatre heures kɛ i t'o foyi kɛ ça veut dire lɛri mugan naani ala k'a d'i ma bana nin m'i sɔrɔ fɔlɔ ni i ma sa foyi t'i la tu fais rien cɛ ma sœur ma sœur mon frère an ye ko o filɛ dɛ saya de b'an da la ça veut dire an ye segin kɔ ala ma ka saya nin lataga ka bana jugu lataga ɲɛnɛmaya bɛ lakisi i seko kɛ dɛ an ka alimami ninnu ani an ka lɔnnibaga n'an ka karamɔgɔw wala u b'o seko la dɛ u bɛ wuli su fɛ ka seli ka dugawu kɛ ka kuranɛkaranw kɛ bon sisan olu ko de k'u mako bɛ ne la u mako bɛ e de fana na an ye na renfort an ye na renfort kɛ bɛɛ kan ka dɔ kɛ nin na ile min bɛ wuli sɔgɔma ka t'i ka magasin da la n ka miiri ma jini pantalon ni tisɔri b'i le min na heyi kasabiya ta i b'a don i ka jini pantalon pɔsi la ni kiliyan tɛ yen lɛri min na i embrouillélen tɛ lɛri min na i bolo don i b'a la bɔ astafurulayi astafurulayi subhanalayi subhanalayi alihamudulilayi alihamudulilayi alahu akibar alahu akibar hali n'i sera ka siɲɛ waa fila fila kɛ nin kelen kelenna na tile kelen a bɛna aranze a bɛna ɲɛnɛmaya aranze a b'i ka mizani giliya a bɛ bana nin lataga yɔrɔ jan a bɛ saniya lana i ka vi kɔnɔ ça te coûte combien tele fila nin yɛrɛ mɔgɔw ma fala ɲɛnɛmaya sigila yɔrɔ kelen couvre-feu bɛ yen i tɛ porofite ka nin kɛ yan ile bɛ se sufɛ seli la kana tan pɛridi dɛ ile miiri tɛ se okazɔn de bɛ nin i b'i yɛrɛ kalan sufɛ seli la wuli sufɛ i bɛ lɔ fila seli hali n'a danna lɔ fila pe ma a filɛ sufɛ seli lɔnbagaw bɛ min fɔ an ɲɛna sufɛ seli kɛbagaw bɛ min fɔ an ɲɛna k'e ko gu dɔ b'a la gu gu dɔ b'a la diya dɔ b'a la le goût de ça le goût de ça tu peux pas connaître wallahi fo n'i ka essayer alabatolaw bɛ yen dɛ o ɲininka n'i ka nin gu sɔrɔ wallahi i t'a dabila o de lɔnnaw kun b'a fɔ k'o bɛ diya dɔ sɔrɔ alabato la o bɛ diya dɔ sɔrɔ ala dali la ko ni dunya faamaw kun k'a diya tɔgɔ lɔn walayi ko kun b'olu kɛlɛ a kama u tɛ se k'a lɔn tan tɛ yen sisan tan bɛ ne bolo tan bɛ ne bolo k'an ye wuli su fɛ an bɛ seli gun an b'a eseye an bɛ gu dɔ sɔrɔ a la okazɔnba de bɛ nin ye dɛ

ni fɔlɔ ala k'i laɲini ka dusu suma sharh sadr alam nashrah laka sadr i dusu bɛ suma i dusu bɛ lafiya mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kan lu kɔnɔ kungoya ni fɛn k'i ninnu fɔ kasabiya ta i b'a fɔ n'i sera ka siɲɛ biwolonwula k'a la i sera ka siɲɛ kɛmɛ k'a la tan b'i bolo sisan tu as le temps faut le faire n ko i bɛ min kɛ a ci mɔgɔw ma k'a kopiye k'a ci mɔgɔw ma k'a ci facebook ile yɛrɛ y'a kɛ toi-même il faut faire an mako b'i yɛrɛ ta de la sisan ɲɛnɛmaya sɛgɛnna dɛ walayi bɛɛ de sɛgɛnna bɛɛ bulɔkenen lu kɔnɔ lɛri na c'est une question de programmation i b'i yɛrɛ porokarame bɔn n'ile n'a t'i la porokaramu na a ka gɛlɛn i ma mɛ an bɛ seli farida lɔ seli la o n'i banna fajari seli la sigi dɔɔnin i bɛ se kurana kalan na o kɛ kasabiya de b'i bolo i bɛ se asafurula de la o kɛ i bɛ se a sugu sugu la o kɛ n'i banna selifana seli la même chose lansara même chose fitiri sagafo même chose o kɔrɔ de siɲɛ looru tile kɔnɔ ile k'i seko kɛ ne ka n seko kɛ madu k'a seko kɛ ali k'a seko kɛ aminata k'a seko kɛ mɛ nin bɛɛ de bɛ yɛlɛ ka taa ala fɛ n'o kɛra ala b'an filɛ ni maɲumanko filɛli ye a b'an filɛ ni hinɛ filɛli ye a b'an filɛ ni dusukun gbɛ filɛli ye ɲɛnɛmaya bɛ kisi an b'an ka magazanw dayɛlɛ an ka baaraw bɛ daminɛ an dusu bɛ sigi ko ile y'a kɛ ko ne y'a kɛ an bɛɛ kan ka dɔ kɛ tile kelen man ka tɛmɛ n'i m'i seko kɛ na saya de b'an dala dɛ an bɛna bɔ a la cogo di an m'a lɔn ɛseke ile bɛna bɔ vivant ça veut dire i bɛna bɔ i ni lakisinin wa i bɛna sa kɔnɔ wa i la mɔgɔ bɛna sa kɔnɔ wa i t'a lɔn ko an ye nin kɛ fila dɔ le fila ma kɔrɔbɔ essai ma fana ta a la an bɛɛ fana ni sɔnna a ma ɲɛnamaya bɛɛ de dɛsɛra lɛri na heyi mɔgɔ min na dugawu bɛ jaabi ala fɛ ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan mɔgɔ min lahawla laho wala kuwata se t'a ye dabari t'a ye o tigila mɔgɔ a ka min fɔ ala ɲɛnɛ ala b'a jaabi an b'o position de la nin ye ba de bɛ nin ka segin kɔ ala ma occasion ba de bɛ nin ka ala dali faut pas perdre le temps kana temps perdu n ka foli bɛ silamaden bɛɛ lajɛlen ye n ka foli bɛ farafinden bɛɛ lajɛlen ye ala k'an ni u lakisi salamu aleykum